ekenekwa m ụnụ a ka m bụkwa akụ nwokwu okwu ọzọ bụla na akpụ na-eri akpụ kọrọ nwanne mmadụ nwanne anyị nwoke bụ mmiri enwe ilo nwanne otiwago aka oyibo nsugbe na nke ikpeazụ a ife a na-awa ịpụta ijebe n'ọtụtụ ụnọ ụka na-ekpe destiny changer nya bụ nwanne anyị nwoke apụtago na nke ikpeazụ a kọwaalụ gị nwanne na ife ọbụla ị ga-abụ nwanne na ọ dịgo n'akara aka gị already ka ị na-abịa ụwa chi gị edegolu gị ife ị ga-abụ whether ma ị ga-agba moto at the age of 40 whether ma ị ga-alụ ụlọ elu at the age of 35 nwanne whether ma ị mụwa nwa at the age of 30 eh, nwanne chi gị edegolu gị ife ị ga-abụ ife ị fụrụ gị kpee n'elu kpee na ana na nke ikpeazụ a aja ị fụkwa gị chụọ n'elu chụọ na ana na nke ikpeazụ a a na-agwa gị sị gị na a ga-agbanwe nya bụ akara aka nwanne ịdị ife afa adụrọ ịdị ife afọ adụrụ and gụnwa na onwe gị ị put more effort nwanne ị fụ na ịchange nya bụ akara aka gị ahụ dụka mmadụ ịgbanahụ inyo gị n'ọsọ ọ dụka mmadụ ịgbanahụ inyo gị n'ọsọ nwanne mmadụ gere ihe n'ọnụ nwanne anyị nwoke ka ị nụ otu o si kọwa nya bụ ife nya bụ gịnwa bụ onye ọdụ ọsịsọ na nke ikpeazụ a These are letter writing of the spirit. Those lines in your palms are letter writing of the spirit. No mere mortal can read this language.

everything you say ị na-akpọ collect is in your palms all of them be registered there they put it in your palms ọ bụrụ na a jụa gị kedu ive a na-akpọ ive a kedu ive a na-akpọ ya n'ana Igbo kedu ive a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo ive a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ akala aka akala aka i ji bịa ụwa akala i ji bịa ụwa akala aka ụwa gị your destiny that is re, uh, uh, reflection of your destiny the map of your destiny akala aka this is where

so mgbe ọ bụ ị natalụ nya bụ akala aka wee bịaba ụwa ọ bụ ebe anụnwa ma moto ma ụnọ ma ive niile ị katalụ na akala aka ị ga-eji wee bịa ụwa ka e buiri gị agbọkaleta ebu igi ya ibuli ya violie volu wee violie wee pụtara ọnọdụ ka toy those things i mere acquire e kwuru na ị ga-eji na ọ dụ ka toy ọ nya ka o ji wee bụrụ na iche ije chụọ aja na mmiri ị na-eyusi ụmụ ive dị ka toy because in their land in their, in their world it is reality but in our world it's looking like toy just like the wealth you are going to acquire here those things ị na-achọ iweta ebe a it's just like baby toy a na-eyuzu na ana mmiri mgbe afụ ebukọsịalụ those things ebukọsịa ya ebunye gị iburu that thing wee batawa mgbe ibu ya wee na-abata ụwa each and every one of them nwere a particular time ọ ga-eji wee manifest in your life enwere ndị ị ga-enweta in your in your in your age of

ọ na-abịa obele obele according to the your destiny according to otu esi wee meta your timetable of getting those wealth otu anụwa ka ọ ga-esi wee na-abịa those load iji wee buru ibu wee bịa ụwa o nwere specific time ikwesị ịdị na-eme acquire onye bụ those time ọ ga-abịa ịnọkata ịlọ nlọ ịfụ onwe gị ebe ị na-egbu azụ na mmiri mgbe ọ bụla ịfụrụ onwe gị ebe ị na-egbu azụ na mmiri malụ na ị ya-eje chụọ aja na mmiri they notify ka ọ na-adị ka onye e, e, e, na-eme afia expect from obodo oyibo maybe na ịtụrụ ngwa afia ọ na-abata mgbe ọbụla ngwa afia afụ bata agent ga-akpọ gị na phone sị gị na afia gị abatago ọkwa eziokwu agent ịkpọ gị na phone na ngwa afịa gị abatago bụ mgbe afụ bụ mgbe afụ ị ga-alọ nlọ those are the time ị ga-alọ nlọ fụ onwe gị ebe ị na-egbu azụ na mmiri ị malụ true true na ị ya-eje chụọ aja na mmiri jee ka ije chụọ aja na mmiri ka ị clear your goods ka ọ bata ịlọkwa nlọ ọzọ fụ onwe gị ebe ị na-epik ụdala ebe ị na-epik ụdala maọbụ mkpụrụ osisi dị iche iche ịfụ onwe gị ebe ị na-aghọ mango jee ka ịchụ aja na mmiri na onwe ngwa afịa gị batanụ ị needili ịclear onwego something dị due in your destiny needili ka ọ manifest ya mgbe ọ bụla ị fụrụ onwe gị ebe ị na-egwu mmiri na nlọ na-egwu mmiri na nlọ jee ka ịchụ aja na mmiri na onwego something ị kwesịrị ime ka ife ọma ahụ dị na mmiri a ka o lue gị aka

na ife ọma na-achọ ka ọ batalụ gị ezigbo ife ọma ka ọ bụ ịfụ nsị na nlọ bụ ezigbo ife ọma ọ bụrọ ajọ ife ị malụ na enwego a sacrifice e notify gị na ọ dịgo due for you to go and claim go and claim it.
ya bụ gịnwa bụ onye ọ dị ọsịsọ na nke ikpeazụ a gịnwa bụ onye chọrọ ịgbanahụ chi gị n'ọsọ nwanne anyị na-agwa gị na nke ikpeazụ a nwanne na ife ọbụla ị ga-abụ whether ma ị ga-awụ president n'ọdịnihu whether ma ịwa- ị ga-abụ carpenter n'ọdịnihu nwanne whether ma ị ga-abụ senator n'ọdịnihu nwanne mmadụ whether ma ị ga-awụ the highest richest man n'ogbe gị ahụ ebe afụ i si nwanne na ọ dịgo n'akara aka gị already ife ị needịrị bụ ịdị na-agba mbọ ife ị needịrị nwanne bụ ịdị na-agba mbọ maka na a ga na-agha mkpụrụ ị mahụ mkpụrụ nke ga-amịtanụ ife nwanne akwụkwọ nsọ ị na-agụ mere ka ị ghọta nwanne mmadụ na ị ga-anọ na nche 24 hours na ị kwesịrị ịnọ na nche 24 hours maka na ị malọ mgbe onye nzọpụta gị si abịa nwanne ọntụ a ka ọ dị n'ihe gbasara akara aka nwanne mmadụ ị ga na-agba mbọ ị ga na-arụ ọrụ nwanne nke iji bụrụ mmadụ ị ga na-anwa oko gị nke iji wee bụrụ mmadụ nwanne ma ọ ma ọ bụrụkwa na ife ahụ chi gị dere gị na ọ bịakwa na mmezu nwanne akara aka i ji bịa ụwa enwerọ mficha o nwerọ ka mmadụ fichapụ ya nwanne ife afụ adịrọ enwe o nwelọ mficha kpekwa enu kpekwa ana nwanne mmadụ ife afụ chi gị dere gị ị ga-abụ ka ị ga-abụ chụkwa aja mmụọ chụkwa aja mmadụ nwanne mekwa ọtụtụ sakrifais dị iche iche nwanne mmadụ ọ bụrụ na ụkwa eruo oge ya ọ dacha ịda ọ bụrụ na ụkwa eruo oge ya nwanne mmadụ ọ dacha ịda gere ihe a nwanne anyị nwoke kwuru ma werekwasị okwu nwanne mmadụ wee mere ife ọ bụkwa ka ọ ha n'ọnụ m wee na-asị ụnụ ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị isee tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ sonye n'ife m na-eme daalụnụ